Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maliens, aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. Aw bisimila tuguni aw ka TDR la n'o ye tribunal de rire ye. Tribunal min bɛ yan bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kama maa o maa bɛ k'e ye sira bila nin tribunal de bɛ yen walasa k'i ɲɛsin sira ma maa tɛ fili

basi t'i la kɔni ala kana basi k'an si la d'accord an bɛna session dayɛlɛ eh, madame la greffière oui, accusé jɔn de b'an bolo et puis a ka chef d'accusation ye jumɛn ye attends vous allez où yee ala k'an ɲini mamu ma fɛn kɛ mɔgɔ la ee eh, te kɔfilɛ te kɔfilɛ mamu ti kɔfilɛ ee eh, duguwuli mamu abusila mamu eh, dugu duguwuli greffière ɲɔmɛ k'i sigi tan dugu wuli wakulɔni na yan ni nɔ la wakulɔ tɛmɛ ne ko e ye e ye juge de ye wa e ye dɔnkilidala de ye tu es avocate ou bien tu es chanteuse duguwuli d'accord n bɛ rapport kɛ ka m'a layɛlɛ ka taa chef fɛ yen ayi ne y'o kɛ pour que i ka faamuya mɔgɔ min don on quoi avance ne m'a faamu tu peux m'expliquer encore plus duguwuli mamu dugulenma dakɔ a ka sɛbɛn dakisɛso ye jumɛn n bɛ perez esi dugulenma o sera ka na dugu wuli dɔn anw ɲɛna yan wuli ka cɛ da la ko cɛmala ke saso a la peremere la dɛ ɲɛ a ka sɛ dakisɛso ye jumɛn ye cɛw de nana plɛti don dugu cɛ bɛɛ de wulila ka na plɛti don ale kelen tɔgɔ la o la n y'a fɔ o dugu a ye dugu fɛn dɔ de su a ma dugu fɛn su de nka cɛw ko k'u ka kow bɛ ka gɛlɛya k'u ka furu bɛ ɲini ka na to a da fɛ ala nana ni sababuya la ko n'a ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔw b'a essayer ka interpréter musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout bazin n bɛ exemple ta bazin bleu bic kan k'a y'o don a y'o modèle dɔ kɛ musow de wulila ka don ka suguba bɛɛ ɲagami ko fo k'o ɲɔgɔnna kɛ ko waa fila de kun nana kɛ waa fila ni kɛmɛ duuru ye mariam ba duguwuli mariam ba awɔ k'ale de y'o kɛ donc duguwuli cɛw fana nana duguwuli plainte sɛbɛn a contre la awɔ dugu wuli kuma fana bɛna bɔ procureur da k'a fɔ a ɲɛna n'ala sɔnna ma ok euh, mariam ça va Ça va, alhamdulillah. d'accord yanni n k'i passer n ka procureur ma n b'i fɛ i k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ɲɛ b'an na nin heure la donc nin émission na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ne tɔgɔ Mariam Ba

juguya min b'an na jeliya kɔnɔ o juguya de kɛra ne la n ka concert la parce que u bɔra u ye mɔgɔw labɔ fan bɛɛ fɛ k'an fa neni k'an ba neni k'an somɔgɔw neni k'an denw neni k'an cɛ neni k'an kabila neni ka diɲɛ fɛn bɛɛ neni neni donc ne de tɔgɔ kɛra réseau kan trois mois à peu près fo ka na concert su n tɔgɔ bɛ réseau kan donc n sigilen de don n bɛ n ka so i b'a fɔ concert ye une semaine à peu près sidiki ye n wele a ko ko mariam ba k'i bɛ min a ye n wele ko la maman ko ça va n ko n bɛ so siriki jumɛn siriki jabate ko la maman ça va n bɛ so k'i bɛ so n ko n bɛ so a ko k'o kɛ ko ne filɛ ka bɔ dugu kɔnɔ donc ko n bɛna tɛmɛ san ko mon père b'i kɛrɛfɛ fɛ n' bɛ kɛrɛfɛ a kumana abu si fɛ a ko a ye na so An nana so an y'a an ye sidiki sɔrɔ a ka studio la' ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio la san sidiki sɔrɔ a ka studio la donc an taara studio la a ko ma ko aa dugu wuli mamu k'i kelen bɛ ka dugu wuli sidiki de ye mun in da ne la dugu wuli mamu sidiki jabate y'a da ne la donc sidiki ye n wele k'i bɛ min n ko n bɛ so a ko k'o kɛ ko mon père passer n ma n y'abu si passer a ma ko ko mon père ko su k'a ka sɔrɔ n ka studio la san san k'an ka fɛn dɔ kɛ donc ne nana dɔrɔn

donc siriki de fɔlɔ ye dugu wuli in da i la sirikiba de ye dugu wuli da n na ale de ye dugu wuli in tɔgɔ da n na ko dugu wuli mamu dugu wuli mamu ale de y'a da ne la donc e ça a été une fierté pour toi ça a été une fierté pour moi voilà i fana y'a da parce que juguya danna fo k'a fɔ ko ni mɔgɔ min taara n ka concert kɛ yɔrɔ depuis diɲɛ danna o ma deli ka kɛ jeli la fɔlɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ juguya mais a ka baara kɔnɔ fo ka tila ka don i bɛ don n'a a n'a ka hɛrɛ cɛ ne m'o ye mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ni n yɛrɛ tɛ juguya danna fo ka tila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa n sɔn n'olu yera kɛnɛ kɔnɔ u b'olu fa neni k'u ba neni a kɛra sababu ye dɔw siranna ka taa dɔw fɛnna mais minnu bɛ n fɛ ne jatigi fɛn fɛn ma taa diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka hɛrɛ sera ne ma i y'a faamu wa a dɔn ne ma wari ɲini ne ma sanu ɲini ne yɛrɛ ye diɲɛ mɔgɔ ye o ye ne fa ne ye mɔgɔw ye n kɔ maliyɛnw y'a yira ko n tɛ n kelen na quoi u bɔra ka taa n soutenir ka babɛnba fa fo ka jama jɔ kɛnɛma mɔgɔ tɔw ka taa so minnu taara so o cayara minnu donna kɔnɔna la donc o yɛrɛ fierté bonyana ne ma kojugu o ye courage wɛrɛ don ne la diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ min tɛ sanu ye min tɛ wari ye a dɔn n'i tun ye sanu ni wari di ne ma ne ɲɛ t'a ye parce que jama min bɔra ka na ne kunnawolo o bonyana ne bolo a dɔn ni sanu ni wari ni diɲɛ fɛn bɛɛ Mɛsipri i n'a fɔ filɛ dalilu kɔmi epirason sɔrɔla siri k'i ka dugu ma mugu kuma in fɛ ma wuli kɛ i ka mali hakili dɔnkili n'a t se kɔnɔ ala ka

Et quand on est dans la cour, même si tu préfères, tu aimes quelqu'un, ça ne se montre pas ici. Mm. Tu fais ton travail. Mm. Ok ah. Ok. Merci Dougouwouli Mamou. Euh, Dougouwouli sɔrɔ cogo n hakili la bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a dɔn sa Dougouwouli yɛrɛ dakun kɛra kun kun min na. A nana ta Voilà a nana ta a nana cogo min na. Mm-hmm. Eh, Mamou. Mm. e bolo ko cɛ bɛ e kelen de bolo wa i kuma ko tan ni fila abu si ka mamu bɛ tan de dɔn abu si ka mamu e ye jumɛn ye abu la ko muso tɔw ma min y'a la dɛ e ko o jumɛn ye bɔn i kɛsiyɔn diyara de dɔrɔn ne ye min abu si la a ye ne furuli min yɛrɛ kɛ o ye ne bolo koba de

Euh, plainte dɔ nana ko tu es la sœur de Iba One. Mm -hmm. ko parce que i b'i yɛrɛ fɔ trop parce que mhm. n'i y'a mɛn yɛrɛ fɔ a yera Iba la kosɛbɛ mhm. k'a mhm. valoriser ka fanga don a la ko mais ko Mamou ka yɛrɛ fɔ ka jugu ni Iba One yɛrɛ ta ye k'o y'a to bɛɛ k'i ma ko Iba One dɔgɔnin mun na Mamou b'a yɛrɛ fɔ o kuma diyara n ye kojugu Euh, ne bɛ n yɛrɛ fɔ parce que ne de bɛ n yɛrɛ dɔn n ka di n yɛrɛ ye trop ne ta tɛ yɛrɛ fɔ ye ne ta ye wale ɲuman dɔn de ni dɔw ye ɲuman kɛ i ye a ka d'u ye kuma bɛɛ i ka to k'a barika d'u ye i ka to ka ɲuman fɔ i b'a sɔrɔ se tɛ dɔ ye dɔrɔmɛ kelen de se b'a ye a d'e ma e t'a fɔ min ye diɲɛ d'e ma e bɛ to k'o ta wale ɲuman dɔn donc i b'o ta wale ɲuman dɔn yɔrɔ min na n'i ye tɔ bɛɛ ta tugu-tugu ɲɔgɔn na k'a wale ɲuman dɔn o fana b'a tigi ankuraze a ka sɔnni na ɲamakala la dɔnku ne ta o yɔrɔ de ye n'i ye hɛrɛ kɛ n ye jagoya ni n jɔra ni bɛ ka dɔ ka jigi barika da n b'i ta barika da dɛ o ni yɛrɛ fɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne bɛ jigi de barika da n jatigiw ye ɛri bɛɛ miniti bɛɛ n'u ye hɛrɛ min kɛ ne ye a hɛrɛ tɛ dogo i b'a sɔrɔ dɔ b'a fɛ k'i sɔn a t'a fɛ a ka yi Dɔnku dɔ b'a fɛ k'i sɔn i b'a sɔrɔ a ka yira i ka to ka barika da o de ka di o tigi ye n'a ka di o tigi ye k'a ka yira wajibi kɔni o barika dali ye dɛ n'o y'i yɛrɛ tɔɔrɔ la i bɛ sɛgɛn paseke ne tɛna o dabila n bɛ n jatigiw barika da dugu dugu komi maakɔrɔbaw b'a fɔ ko n'i ye jeli sɔn k'a sɔrɔ maa ɲɛ t'a la ou bien camera m'a kɛ ko i y'a kɛ le saraka ye ɔ maliyɛnw ko ko k'a f'i ɲɛna ko parce que i ye kuma min fɔ sisan ko jatigiw bɛ a di i b'u barikada donc mais ko ni dɔw ye waa kɛmɛ d'i ma k'i bɛ bɔ k'a fɔ ko dɔ ye miliyɔn kelen d'i ma k'a sɔrɔ a ye waa kɛmɛ de d'i ma e bɛ mun de fɔ o o ko la sisan ko ni miliyɔn kelen dir'i ma i bɛ bɔ k'a fɔ ko miliyɔn duuru de dira eh, ko ni waa tan dir'i ma i b'a ko waa kɛmɛ dira o y'olu hakilila de ye nɔgɔ vɛri bɔ dɛ hmm? nɔgɔ vɛri bɔ ɲɛ kisɛ ka ye kamera la i man di mɔgɔ min ye hmm. o tɛ se ka ɲuman f'i ma fo diɲɛ ka wuli toujours ale b'a ɲini de k'i lajigin awɔ sani ne k'o kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne ni mɔgɔ min bɛ si ni n'a bɛ wuli o yɛrɛ de bɛ tigɛ ne la fɔlɔ o y'a bɛ si ne kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ tugu ne kɔ olu bɛ tigɛ ne la fɔlɔ jatigi minnu b'a di ne ma olu tulo bɛ ne la u ɲɛ bɛ ne la émission na kuma la olu de bɛ tigɛ ne la fɔlɔ depuis ala ka ne da diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka nkalon da hɔrɔn na ni min yɛrɛ bɛ ne la jeli min bɛ ne fari la n'a bɛ circuler nkalon tɛ se ka maintenir a jukɔrɔ o tɛ ne yɛrɛ arranger fɔlɔ parce que hɔrɔn bɛ tig'i la o, unhun, awɔ, hɔrɔn min b'a d'i ma n'i ko k'o tɛ ko dɔ wɛrɛ de don sani mɔgɔ wɛrɛ ka da i la o hɔrɔn bɛ tig'i la ko ko ne ka wari ko source hmm. u kan'o ɲini k'o dɔn ne bɛ dɔnkili min da n kandingɛ la hmm. n ka baara ka di n ye a kanu bɛ n dusukun na wa n b'a fɔ minnu ye fɛnɛ olu b'a mɛn a kanu b'u dusukun na hmm. wa olu de bɛ nafolo in di ne ma Est-ce que ka kuma faamu ko n' ye ne ka bɔ ni diɲɛ fɛn fɛn ye ko min don o de don a bɛ ne jugu tɔɔrɔ parce que n'ale t'a sɔrɔ ɲɛngoya de don a bɛ bɔ k'a fɔ ko maa min bɛ miliyɔn kelen kɛ waa kɛmɛ o waridɔnna minnu bɛ wari dɔn n'u bɛ to ka miliyɔn minɛ ka caya n'olu ɲɛ bɛ wari tɛgɛ kɔnɔ olu b'a dɔn très bien waa kɛmɛ o waa kɛmɛ de ye miliyɔn kelen o ye miliyɔn kelen de fɛn tɛ se ka far'o kan minnu b'a dɔn olu b'a dɔn mais min t'a dɔn t'a fɛ k'a dɔn yɛrɛ fo diɲɛ ka wuli parce que o tɛ mamu fɛ e tɛ ne fɛ a tɛ n tɔɔrɔ merci beaucoup minnu bɛ n fɛ o bɛ n bɔ dugu wuli bɛ dugu wuli kuma la avec dugu wuli procureur mamu tu es une célébrité tɔgɔ b'i la dawula b'i la i ka farin n ko k'i ka farin i mana kule i kule kan ka fari i mana kule cɛ o cɛ la fo n'a sɔrɔ fɛn t'i kun sinon a b'a ta a b'a d'i ma eh, beaucoup de personnes hein, caman bɛ fɛ k'a dɔn ko ma min ka farinya in bɔra min c'est à dire i kumakan yɛrɛ basigilen don cogo min na c'est à dire ma min yɛrɛ ye de, de, de cantatrice jelimusoya ka na don dɔnkilida la o nana cogo di o nana sira jumɛn fɛ quoi parce que à un moment donné mm. ko bɛɛ tun bɛ mamu ye eh, tɔn dɔ de la n'o ye burama sumano ka tɔn ye mm-hmm. donc de là-bas a tun bɛ dɔnkili ni fɛnw da mm-hmm. mais sisan ma min bɛ carrière solo la a n'a cɛ mm-hmm. qu'est-ce qui ne va pas aw ka lien ye jumɛn aw ka relation ye jumɛn ok o diyara n ye kojugu Euh, i ye kuma min fɔ c'est vrai n tun bɛ burama sumano ka tɔn na jelitɔnba don n b'a yɛrɛ fo nin yɛrɛ la donc depuis n furula n sen nɔgɔyara tɔn na dɔɔni o t'a yira k'a fɔ ko n tɛ tɔn de parce que n kuma n tɔgɔ kuma jugu tɛ fɔ burama sumano ɲɛna a da tɛ don ne tɔgɔ jugu kuma la fɛn o fɛn ko mariamba tɔgɔ jugu kuma de don n'a kɛra a ɲɛna n'a ma ɲuman fɔ a tɛ juguma fɔ donc k'a suman o yɔrɔ ta niveau la e tun bɛ c'est à dire k'i to jeliya kɔnɔ ka na don dɔnkili artistiya yɛrɛ kɔnɔna na mm-hmm. mun de nana n'o ye parce que bɛɛ tun b'a ye tun bɛ kuma mɛn k'a fɔ ko ka na don studio kɔnɔ ka dɔnkili da mm-hmm. c'est tout récemment bon o ye ne ka baara de ye misiki in ka baara de ye mais k'a tɔ sinsin bolo alihamdulila n cɛ ye fɔlikɛlaba de ye internationalement a bɛ tournéew kɛ o jamana tɛ yen ala ni kira barika la abu si ma se jamana min kan ani basɛku kuyate ninnu donc a bɛ fɔli dɔn sanni ka se ne ma jelikɔrɔba minnu tɛmɛna a ka ngɔni b'olu ka fɔliw la a ka arrangement b'o jelikɔrɔba ninnu ka fɔli la n'a y'a bila yɔrɔ min n'i tora kɔ a tɛ i t'a jɛ quoi donc fɔlikɛlaba de don et puis a kunkolo ka ɲi n'i bɛ studio kɔnɔ ale b'a fɔ ta tan n'a ta n'a ta ta tan ala barika la n'a y'a arranger k'a di yan hali ka dugu wuli mamu ale de ni sidiki y'a arranger tout récemment an ye dɔnkili min fana bɔ nagama ale de ni sidiki y'a arranger k'a ban k'a di donc kana o ko ninnu ɲa n bolo n bɛnna ni fɔlikɛlaba ye bi a b'a ɲɛ dɔn o de ye o nɔgɔya n bolo mariamba mhm. aujourd'hui i ye célébrité ba ye i ye mhm. tɔgɔtigi ba ye mhm. i bɛ dugu lagirin comme i yɛrɛ y'a da i yɛrɛ la cogo min na ko dugu wuli mamu o mana kɛ cogo o cogo i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la u t'i fɛ euh, kan n'i bɛ ka taa sanfɛ dɔw bɛ jɛ i sen na n'i bolo bɛ ala bolo i tɛ jigin voilà donc surtout i ka kun c'est à dire jumɛn b'i fɛ k'a fɔ i ka détracteur ye mɔgɔ minnu t'i fɛ surtout n'i ka sifɔni ko kuma fɔra mm. ko sifɔni k'i bɛ sifɔni don ne kɔni t'a dɔn sifɔni ye fɛn sugu min ye k'i bɛ sifɔni don ko mais k'i tɛ sɔn ka kuma k'i bɛ wuli dɔrɔn k'i jɔ k'i kɔdon mɔgɔw la wuli k'i jɔ k'i kɔdon mɔgɔw la a kun ye jumɛn ye euh, i b'a dɔn ne ye kuma in fɔ i kɛra cogo o cogo mm. i man di mɔgɔ min ye diɲɛ kɔnɔ ale b'a ɲini de toujours k'i lajigin mais n'i bolo denkɔni kelen bɛ ala bolo i bɛ se ka sɛgɛn de mais a b'u kɔnɔ e ka banna o masa rahamani ta tɛ to jugu bolo sifɔni ko kuma in ne kɔni n tɛ fɛ ka kuma débattre parce que alihamdulilahi rabil alamina sinfa ma ye don dɔ la ni n cɛ sigilen bɛ baro la abu si a ko ma ko ma mun ne ko ko Chiffon ko kuma bɛ kɛ ne yɛrɛ bolo yɛlɛ ko de parce que mɔgɔ min fari y'a fari ye n'i nana k'e bɛna kuma wɛrɛ fɔ o ko la dɔgɔnin u caman ma n ye vis-à-vis u bɛ n ye sa na u bɛ n ye yɔrɔ wɛrɛw la n'a kiirisi tɛ b'i la k'i ye muso de i bɛ se ka gna dɔrɔn kuma banna o ko ne ko n'a bɛ se bɛ baro la don la ko ma ko mamu hakɛto bɛ nin yɔrɔ kan ko ko i b'a dɔn mali tɛ fɛ ka bɔ fili la diɲɛ kuma si diɲɛ kɔnɔ donc hali n'i ye fini bɛɛ bɔ i la k'i jɔ i jugu b'a fɔ k'i taara chirurgie k'i yɛrɛ la est ce que n ka kuma faamu mhm. ko muso minnu dalen t'a la n'a kuma misɛnmisɛnnin b'u da kɔnɔ ko ne mamu ko k'u ka na k'an ka taa piscine na ne yɛrɛ de b'a wari sara an bɛɛ bɛ finiw don an b'an jɔ on va se nager quoi kuma bannen pewu o tɛ an b'a nager an bɛ taa nager k'an b'u inviter piscine na Ko n b'a wari sara. Madame. Ee ɛɛ maliyɛnw a b'u si ka mariyamu ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko duguli mamu a ko k'a daminɛ bi mhm. e de dorénavant k'a b'a fɔ aw bɛɛ surtout musolakaw aw minnu ka papatoya tɛ ban mhm. ko ni mɔgɔ min bɛ ka douter k'a fɔ ko chiffon de b'ale la k'i ka na ale yɛrɛ b'i invité piscine na yɔrɔ n'a kɔni taara piscine na fini min bɛ don i bɛɛ b'o don mm. comme ça i n'a dɔn ni chiffon don ni chiffon tɛ donc a ka fara la ni chiffon ko kuma ye mm, monsieur le procureur on peut continuer euh, Mamu ah. Duguli comme an bɛ tribunal kɔnɔ n'an ye mɔgɔ wele dans le plus grand respect an b'a to i k'i défend fɛn o fɛn b'i kun n'i kan cɛ i k'a fɔ dans le plus grand respect bonya kɔnɔna na euh, sisan kurun sera a cɛncɛn ma plainte min bonyana ni plainte ba bɛɛ ye mhm. o de ye k'i tun bɛ Kayi i terimuso bigini bagaga k'ale de y'i nana bamakɔ ko o m'i bɔ ko telima i sariri i dari yɛrɛ la i selen bamakɔ yan a y'a n'a cɛ yira i la i y'a cɛ kanu ko cɛ kanu ka bɔ yen fana i tilala ka sababuya k'a furu sa furu sa ka bɔ yen fana k'i tilala k'i furu a cɛkɔrɔ fana ma tuguni Ok nin question in diyara n ye ni question bɛɛ ye n bɛ Ala fo k'Ala barika da ko ne ko ko mɔgɔw ka nin kuma in lamɛn ni basigi ni hakilisigi ni bonya ni karama ye hakilimaw minnu hakili ka bon kojugu n'u bɛ diɲɛ dɔn ka bɔ nkalon na k'u ka nin kuma in lamɛn. Moi, je suis d'origine kayésienne. Ne fa ye kayika de ye n ba ye kayika de ye n yɛrɛ bɛ n disi gosi ni kayikaya ye mais ne wolola bamakɔ yan ka mɔ bamakɔ yan ka kɔrɔbaya bamakɔ yan ka mikoro ta bamakɔ yan depuis ala ye ne dan n ma dugu pan ka da dugu wɛrɛ kan ko n bɛ taa ko kuma tɛ ko mɔgɔ ka na ni ne ye bamakɔ yan non i y'a faamu wa ee an bɛ ɛri min na sisan mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ k'i b'a prononcer n'i ye jamana bɔ bi ka da ka dugu bɔ bi ka da mɔgɔ min kelen bɛ ka nin kuma in minɛ a kunkolo kɔnɔ ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ fila ye depuis ala ka n da i ye min tɔgɔ fɔ sisan a yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la a kulo bɛ ne la n'a ma deli ka kɛ teri ye n'a ma deli ka jɛɲɔgɔnya kɛ wa ne ma na mɔgɔ ka adresse la ne ye bamakɔkaden de ka wolo yan ka mɔ yan ka dɔn yan ne ma na dɛ ne wolola yan est ce que n ka kuma faamu procureur a ma na ne ye bamakɔ bi a ma na ne ye bamakɔ sini nin ye diffamation jugumanba nkalon jugumanba de diɲɛ kɔnɔ nkalon min yɛrɛ tɛ se ka expliquer diɲɛ lahara jɔ don ne hakili tɛ se ka nin nkalon sugu ninnu yɛrɛ faamu ninnu bɛ ninnu bɛ exister diɲɛ kɔnɔ wa nin nkalon ninnu bɛ se ka tigɛ yan bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ kalama bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la ninnu bɛ fɔ wa a ka telefɔni nimoro tɛ n bolo sanni ka se abu si ka furu ma n y'a mɛn ni mɔgɔ bɛ teriya kɛ diɲɛ kɔnɔ aw mɛnna teriya la cogo cogo appel bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni nimoro bɛ don an cɛ a ka telefɔni nimoro tɛ n bolo an ka contact tɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma deli diɲɛ kɔnɔ hali k'an bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni na ko salamalekun ne sen ma deli ka don hali nin ka da fɛ n'a ye n'a bɛ sigi don fɔlɔfɔlɔ min na diɲɛ kɔnɔ ko ne n'a bɛ sigi face à face furu de ye ne n'a se ɲɔgɔn ma i y'a faamu furu de ye n'a se ɲɔgɔn ma n'a ka sigi siɲɛ fɔlɔfɔlɔ la k'an ɲɛ yɛrɛ ka bɛn an ka kuma an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ɲɛ ka bɛn o kɛra wuruki njayi ka so de wuruki njayi ka so de la ne n'a ye ɲɔgɔn an sigira ka kuma wuruki njayi ka so de ka sinapuw kɛ ka fotow ta mɔgɔ minnu bɛ ka ne juger ala de ɲɛ b'an bɛɛ la fanga bɛ ala la k'u ala dɔnbagaw don k'u bɛ ala dɔn ne bɛ ka kuma ne ni ala cɛ ne dusukun jɛlen ni ala ɲɛ bɛ ne la n'a sɔrɔ ne ni nin delila ka teriya kɛ hali k'a ka nimoro tun bɛ n kun ko allo delila ka tɛmɛ an cɛ a yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'o kalama kɛrɛfɛmɔgɔw b'o kalama dugulenw b'o kalama ka n'a delila ka jɛ kɛ nin nkalon in de bɛ ka exister ni a ye mɔgɔ kɛmɛ fila de bɛ i sinsin nin kuma in kan ka nin kuma in fɔ ko a teri de tun ye ne mun b'a teri kɛ n ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na diɲɛ kɔnɔ ne filan tɛ ne filan tɛ n jɛɲɔgɔn tɛ n jɛɲɔgɔn kura tɛ n jɛɲɔgɔn kɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka bin ne kan k'i bɛ nin nkalon in tigɛ ne mariam ba kan n y'i kɔɲɔ di ala ma n'i bɛ ala dɔn dɛ n y'i kɔɲɔ di ala ma k'i kɔɲɔ di ala kira ma n tɛ yaf'i ma diɲɛ na n tɛ yaf'i ma lahara jɔ don parce que nin ye nkalontigɛ ye i b'a dɔn mɔgɔ min tɛ kuma a tɛ kuma a tɛ kuma e tɛ kuma kana kuma kana kuma kana kuma jɔn bɛ bɔ k'a f'i nɔ la tiɲɛ kumabali nkalon b'i ta k'i pɛrɛn k'a sigi disi sanfɛ ne kɔni bolo ni nkalon ninnu tigɛ kun tɛ ne y'a furu sa ne de y'a furu wa ne de y'a cɛ ye cɛ muso fɔlɔ t'ale ye cɛ muso filanan t'ale ye ala de ye furu latigɛ ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ye ne furu où est le problème cɛ taara ne ɲini an ka so de furu la u ye ne d'a ma silamɛw sigira ka furu siri ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɛ eh, mais où est le problème ne kɔni bolo ni ni an tɛ ɲɔgɔn ɲɛsirala nkalon ninnu da kun tɛ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si direct mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ hali n'u ye ne sigilen sa émission na o b'a dɔn ko madame Babu ka kuma min fɔ k'a bɛ ka bɔ ne nin de la ne j'ai pas besoin ka to ka na n sigi ka kuma plateau baw kan ka kuma baw fɔ mɔgɔw ma plateau baw kan ni ne bɛ se ka fɛn min fɔ ne b'o f'i yɛrɛ de ɲɛna face à face donc ka to ka n sigi ka nkalon da mɔgɔ la nkalon minnu tɛ exister diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ s'olu ne t'o mɔgɔ genre ye n terimuso kun tɛ n'a ma jɛ kɛ bi n'a ma jɛ kɛ sini wa ne ye bamakɔkaden de ye n wolola bamakɔ yan ka mɔ bamakɔ yan ka dɔn bamakɔ yan est ce que aw ye n ka kuma faamu donc kuma ye nin de ye teriya kun tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ fɛ ko ne k'o ko tiɲɛ f'olu ɲɛkɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ nkalon yɛrɛ fɛ k'u bɛ ka nkalon in de da ne la ko n teri kun don n'a sɔrɔ n delila ka don hali a ka so yɛrɛ ala kan'a to ne la ni émission kɔfɛ n'a sɔrɔ n ma deli ka don a ka so nkalon mɛnna cogo cogo ala ka tiɲɛ warakata diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw k'a ye ne ye effort min kɛ o kɛlen don ala ni kira ɲɛna a kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna wa seerew bɛ ne la n balimaw ye n seere ye n fa ye n seere ye n ba ye n seere ye n somɔgɔw ye n seere ye n jɛɲɔgɔnw ye n seere ye a yɛrɛ kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen muso ye ne seere ye a kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen muso n'o ye jugani ye jugani ye ne seere ye n ye effort min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka se ka sigi a ka furu la o ye ne seere ni cɛ ko k'a tɛ taa ne de bɛna cɛ tɛgɛ sama ka taa n'a ye n ma n se kɛ yan n ye diɲɛ bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ ka mali bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ monde entier n y'a bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ ɛ i bɛna o doni ta k'o sigi ne kun cɛ muso fɔlɔ tɛ e ye ala de furu tɛmɛ ne n'a cɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ denw bɛɛ bɛ ne ka so a muso fɔlɔ denw bɛɛ bɛ ne de ka so donc ne kɔni bolo ni kuma ninnu sera dabila ye an sera se ka fara ɲɔgɔn na qu i y'a faamu wa ne kɔni bolo ni kuma ninnu kuma bɛ nin ta k'a pɛrɛn kuma ninnu ni sama sama kuma ninnu bɛɛ n'a cɛ don bɛɛ cɛ b'a bolo bɛɛ n'a cɛ ka to ale n'a cɛ don ne yɛrɛ ni cɛ don an bɛɛ ka to n'an cɛ ye a ma ban ne kɔni bolo ni kuma ninnu sama sama kun tɛ an bɛɛ n'an cɛ ale n'a cɛ don ne yɛrɛ ni cɛ don a banna bɛɛ n'a cɛ ka to o ye point final ye furula de kamalen tɛ un point c'est tout wa afficheli ka di n ye cogo min na n b'a afficher ten un point c'est tout tiɲɛ dan ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ min kɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ abusi ye kuranɛ ta ne ka babɛnba su k'i jɔ minnu y'a faamu ni hakili olu y'a dɔn k'a tɔɲɔnen don ko nkalon dalen don a la minnu ma a minɛ ni hakili ye olu bɔra k'a kɛ critique ye telefɔni ma don n ka so bi telefɔni ma don ne ka so sini i y'a faamu wa ne de ni n cɛ bɔra ne ma abusi suit dɛ ne ni n cɛ de bɔra an taara restaurant na misira la su an taara misira la dɔ de tun bɛ ka jouer misira la an taara misira de la donc an taalen misira la ne bɛ tabali min na dɔ nana ka na abusi sigilen lawuli ko komi k'a bɛ neni réseau sociaux sanfɛ su fara tile kan ko tiɲɛ filɛ nin k'a ka n'a ɲɛ da tiɲɛ kan ko a ɲɛ bɛ dɔnni cɛ dɔ la k'a ka na ko ka na o lajɛ ko pour que mɔgɔw bɛ se k'a nenni to yen cogo min na donc abusi bɔra o de la k'a bɛ taa en ce moment ne ne ne ne ko n ko abusi n ko e bɛ ka taa min abusi ko non ko ko min bɛ ka nenni su fara tile kan il est direct avec moi a ye tiɲɛ fɔ ne ɲɛna a ko n bɛ ka nenni su fara tile kan u bɛ ka n neni n ye denbayatigi de dutigi de ye n tɛ denmisɛnnin u bɛ ka n neni san kalo tan ni fila manamana ko la donc n bɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ ye fɛn min bɛ se ka n kuma ja i y'a faamu donc abusi bɔra o de la k'a bɛ taa ala y'a kɛ ne ma se n dusu la ne pɛrɛnpɛrɛnna pɛrɛnpɛrɛnna jaa u ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ o tigi ye ne vocal ta ne bɛ ne ni n cɛ bɛ kuma la tuma min na a ye n vocal ta a ye ne vocal cari dugu jɛlen ne ye n vocal ye fan bɛɛ fɛ bon ne bolo vocal jugu tɛ parce que ne ma n cɛ suit ne dalen don n cɛ la n m'a suivi n m'a susi ne de n'a bɔra donc ne n'a bɔra ne ne ɲɛ bɛ acte dɔ pasetɔ la droit bɛ ne bolo ka réagir kuma tiɲɛ ye nin de ne de ni n cɛ bɔra an taara an taara e, dumunikɛ de la misira la ka taa buwasɔn min k'an sigi ka jouer lajɛ donc an taara jouer lajɛ la o temps kɔnɔ u nan'a wele n'u y'a wele n'a bɛna taa don ko kɔnɔ ne ko karisa i kana taa n'i taara ninnu bɛ fɛ ka t'i don ko min kɔnɔ i tɛ se ko kɔrɔ n ko vraiment kana taa a ko ko k'i jɔ k'a bɛ taa o temps de kɔnɔ ne bɛ kuma la jaa jaa dennin dɔ jɔlen bɛ ne kɛrɛfɛ a bɛ ka ne kumakan ta a ye ne kumakan ta ne taara n kumakan sɔrɔ pagew ni mɔgɔw ka whatsapp ni fɛn sanfɛla la mais a ma kɛ vocal jugu ye diɲɛ wuli vocal tɛ n ma mɔgɔ kɔrɔfɔ n ma mɔgɔ neni n ni n cɛ de tun bɛ kuma la o y'o de enregistré un point c'est tout donc n ye effort min kɛ ne ye effort min kɛ nin ko la diɲɛ kɔnɔ a kɛra alahu taala ɲɛna n ye effort min kɛ diɲɛ kɔnɔ pour que abusi yɛrɛ bɛ se ka taa o kɛra ala ɲɛna ɛ n'a ko k'a tɛ taa ne bɛna a tɛgɛ sama ka taa ko mɔgɔw ka mɔgɔw ka u sani u ka mɔgɔw juger u ka ko tiɲɛ ɲini k'a dɔn tout le temps u b'a la Mariam Ba n'o kana kuma dɛ i kana kuma hali min nin kuma in kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye mais a sera sa mɔgɔ ka kuma parce que n'i ma kuma dɔrɔn i bɛ sa de su kuma tile kuma su nkalon bɛ da i la tile nkalon bɛ da i la mɔgɔ si tɛna se ka minnu b'a fɔ k'e kana kuma olu tɛ se ka bɔ ka kuma e nɔ la

i bɛ mun se ka o jugu nkalon de don wa o tiɲɛ de don wa i bɛ se ka mun fɔ minnu nana mun bɛ minnu dalen bɛ kuma la i bɛ se k'i yɛrɛ lajɛya cogo di o ko la. bon ne kɔni bolo ni jatigi ye wari di n ma hali fajiri a ka wari de y'a ta ye o ni jatigi ye ne wele hali fajiri k'a b'a fɛ ka n sɔn n tɛ taa n ka wari minɛ pourquoi pas n fasiya de don n basiya de don ne ye ɲamakala de ye n tɛ fonctionnaire ye n tɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye n tɛ jagokɛla ye bitigiba tɛ n bolo ko n bɛ feere kɛ n bɛ balo n ka jeliya de la n bɛ hinɛ mɔgɔw la o jeliya kelen de kɔnɔna la ni jatigi min ye ne wele hali fajiri ko Mariam Ba i jeliya kan ka di n ye n b'a fɛ k'i sɔn mun na ne tɛ taa n ka wari minɛ pourquoi pas ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ ka ban fo a b'a fɛ ka ne sɔn de et puis ne taa o taa ne ni n cɛ de don ni n ka mɔgɔw de don ne ne kelen tɛ tagama o ayi ne kelen tɛ tagama i y'a faamu wa ne taa o taa wari minɛ la n'o wari minɛ minɛ de ye ma dɔn ni ye n weele sanbe ta de ye n taa o taa n ni abusi de don n ni n kɔrɔmusow de bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis n kɛrɛfɛ ne kelen tɛ kelen na tagama yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ kelen bɛ tagama seere tɛ sɔrɔ i la ko foyi la diɲɛ kɔnɔ n'i kelen kuma o kuma fɔ u b'a fɔ ko nkalon don ne tagama o tagama i b'a sɔrɔ n kɔrɔmusonin min ko Awa Ba Abusi bɛ ne kɔ ne kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ne kɔ i y'a faamu wa donc ne kelen tɛ taa diɲɛ foyi kɛ parce que n'i kelen taara diɲɛ ko kɛ seere tɛ se ka sɔrɔ o kuma la nin de kun don k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna Maliens halisa ne b'a fɛ bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ tiɲɛ na mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ datugulen don nkalon na ko Mariam Ba bɛ tan Mariam Ba bɛ tan diɲɛ kɔnɔ sani i ka ne juger kɔ kuma ni ɲɛ kuma ma a ɲini ka gɛrɛ n na ne yɛrɛ réalité ye min ye n'i ye réalité min sɔrɔ ne yɛrɛ la i bɛ n juger ni o ye mais n'i ye n juger juguman de kan k'i bɛ nkalon da ne la n y'i ni Ala to n y'i ni kira to. Ɛɛ an ka Mali seko ni dɔnko dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen ni mm. muso don ni i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ don n'u b'a fɔ a ma ko Safi Jabate alors i ka relation ye ye jumɛn ye i ni Safi ka relation bɛ cogo di? Bon o kuma ne tun tɛ se ka mun b'aw cɛ parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'i ni Safi bɛ ɲɔgɔn na k'aw kuma ni ɲɔgɔn cɛ sabato ne kun t'a fɛ ka kuma debati monsieur le procureur mais n b'a debati ee ne ka foyi ma s'o ma ni bonya ni karama tɛ n ka bonya fugula ne sigara sigira a kɔrɔ fo ka n'a kɛ se kɛ mun yɛrɛ bɔra a kalama k'a jɔlen don kɛlɛ kan n ka diɲɛ foyi ma s'a ma diɲɛ kɔnɔ o fana b'o kalama a nɔfɛ mɔgɔw b'o kalama n ka foyi ma s'a ma ni bonya tɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ gɛrɛ a la an bɛ sinapuw kɛ an bɛ fotow ta n b'a publier n ka page officiel kan mais n nana bali k'a ye a kelen bɛ ka n kɛlɛ farida donc ala de ka bon ala de ka girin n y'a bɛɛ di ala ma n y'a bɛɛ di ala ma n ma deli ka s'a ma depuis ala ye n da n ma deli ka jɔ ɲɔgɔn na diɲɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ ni bonya tɛ ne ka bonya de sera ale ma ne bɛ bɔ min kalama bɛ bɔ min kalama n'ale cɛ o ye n ka bonya de sera a ma n ka foyi ma deli ka s'a ma diɲɛ kɔnɔ ala kana n ka fɛn s'a ma o kuma la surunya la san pour que ka ne ka n ka kuma kuncɛ ka fɛn di perez ma mali yɛrɛ ka wuli san pour bɛn ni kelenya ko pour que mali ka taga ɲɛ mm. n'a fɔra ko mali saraka mm. lamɛn ka ɲɛ dɛ mm. mali saraka mali mankan mali ka basigi mali ka dususuma sɔrɔ ko o bɛnnen bɛ e ni safi jabatɛ ni bigini ka dɔnkilida la mariam ba safi bigini ko mali ka basigi ni mali ka hɛrɛ sɔrɔ da ko o dɔnkilida featuring ne fɛ a b'a featuring kɛ wa ok bon ni réponse ni ala y'a latigɛ cogo min

i ka chef d'accusation yɛrɛ ye k'i mana bazɛn min don i ka kilipu walima i ka concert la mm. ko o bazɛn bɛ besoin créer sugu la mm. musow bɛ taa ka taga firi o bazɛnw kan bazɛntigiw fana b'o da gɛlɛya e bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ olu ye k'a da gɛlɛya cogo di ni bazɛn ye waa fila ye u b'a kɛ waa fila ni kɛmɛ duuru walima waa saba ye e sababuya la parce que e y'a don bon ala ni kira barika la n bɛ min ɲini bazɛntigiw fɛ u k'a bali san ka caya et puis ka dɔ bɔ musow ka prix la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ bolo dɔ t'o tigi bolo donc bazɛntigiw an bolo fila dalen b'an kɔ aw ye a ye camanba bɔ prix la pour que maa min bɛ bazɛn minnu don k'a modèle kɛ musow ka se k'a caman kala kala kala kala k'a imiter o fana ka di n ye kojugu. ko bazɛntigiw ka dɔ bɔ prix la ko kɛmɛ duuru in bɔ a kan k'a to waa fila fila la k'an b'u deli eh, mariam mm. a kun ka di n ye bi k'i sanctionner parce que i ka accusation ninnu kun cayara ne yɛrɛ kun dimina mais i ka réponse ninnu sababuya la ne ye faamuyali caman sɔrɔ la et j'espère de tout cœur que malien bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la mm-hmm. mais an b'a fɛ k'i bila baara de la tribunali ne ni n ka procureur ni n ka greffière mhm. ani n ka agent an bɛ fɛ k'i bila baara la o ye baara jumɛn ye mhm. n ma da a la n'a ɲɔgɔnna delila ka kɛ mali kɔnɔ mɛ n'a kɛra an hakili t'a la mhm. an b'a fɛ sali belebeleba fila de bɛ bamakɔ kɔnɔna na n'o ye palais ani CICB 2022 natɔ filɛ mariyamu ba ka dati fila ta i n'a fɔ bi ani sini bi a bɛ jouer yan bi sini a bɛ jouer yan bi walasa fani qualité min ka ca i b'a sɔrɔ kalite dɔ bɛ wari caman t'olu kun olu bɛ na bi ta la sini ta vip olu bɛ taa nin ta la an bɛ fɛ i k'o de ta 2022 i k'a kɛ. ok bientôt inchallah euh, projet bɛ yen nɔ ne dun b'a dɔn ne ka dugu wuli mɔgɔw ci cogo foyi de t'u la olu mariki man ɲi dɛ i m'a ye an ye babɛnba kɛ cogo min na ayiwa ne bɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn maamu maamu ne kanubagaw de don dɛ ne dun dalen bɛ n ka faniw na ci cogo foyi t'olu la ne bɛ fɛ ka concert ta. don n'a dugusɛjɛ artiste musoman m'a kɛ fɔlɔ ne bɛ fɛ a ka fɔlɔ ne la n'aw pɛrɛnnen don ko n bɛ se ka n kun d'a kan ko ci cogo t'a la ne ka fanw a ye commentaire bila video jukɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn n bɛ salle ta n b'a réserver an bɛ taa 2022 gogoro k'a ci k'a kɛ po pa a kuma yɛrɛ de tɛ kɛ a da d'accord walasa ka faniw na exciter k'i tɔ la

jugu joginen don u da kɔnɔ kumani cayalen don wɛrɛ jugu joginen don u da kɔnɔ kumani cayalen don jugu joginen don wale lafiyalen bɛ a dani du maliyɛnw mariyamu ba bɔra k'a jira k'a fɔ ko a lafiyalen don an bɛ lafiya ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka lafiya di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana suma